kedu otu unu mere eji m aka na ihe niile na-aga were were agụmakwụkwọ unu kwanụ anyị eruwela nụ nso n'oge ule ọ bụrụ na ị nọ na JSS2 na-amụ asụsụ Igbo dịka L2 L1 mba L1 dịka asụsụ nne na nna gị ngwa wepụtazie note gị gị bụ nwa akwụkwọ na-esonyere anyị ọ bụrụ na ị bịara ọhụrụ na ama mmụgharị a ihe anyị na-eme bụ ịmụgharị ihe ndị onye nkụzi kụziri ngwa weta note gị na JSS 2 ebe anyị kwụsịrị bụ iji ọnụọgụgụ emebe ahịrịokwu site n'efu ruo na na ruo na ee iri itoolu na itoolu site n'efu ruo na iri itoolu na itoolu ugbu a anyị ga-ebidozi na otu narị ruo na narị abụọ ngwa wepụta note gị e nwere ike ọmụmaatụ m ga na-enye abụghị otu onye nkụzi si nye ya n'ime akwụkwọ gị mana ihe kacha mkpa bụ iji ọnụ ọgụgụ ndị a nwee ike were ya mebee ahịrịokwu ka anyị bido na otu narị na otu otu narị na otu ihe m lere ihe m nwere ebe a bụ ukwu nkwụ anyị nwere dị otu narị na otu ukwu nkwụ anyị nwere dị otu narị na otu otu narị na iri abụọ otu narị na iri abụọ onye nkụzi anyị kwuru na ya akụzielara ụmụ akwụkwọ otu narị na iri abụọ n'afọ ise gara aga. Onye nkụzi anyị kwuru na ya akụzierela ụmụ akwụkwọ otu narị na iri abụọ n'afọ ise gara aga. Ọzọ bụ otu narị na iri atọ na ah, otu, otu narị na iri atọ na otu. Mmadụ otu narị na iri atọ na otu bụ ihe a chọrọ n'ụlọ ikpe echi. Mmadụ otu narị na iri atọ na otu bụ ihe a chọrọ n'ụlọ ikpe echi. Ọzọ bụ narị otu narị na iri ise na ise otu narị na iri ise na ise ewu Nna m nwere karịrị otu narị na iri ise na ise. Ewu nna m nwere karịrị otu narị na iri ise na ise. Otu narị na iri itoolu na itoolu. Otu narị na iri itoolu na itoolu. Isi ogo Isi ogo mmiri Isi ogo mmiri n'ubi nne m n'afọ gara aga ruru otu narị na iri itoolu na itoolu. Isi ogo mmiri n'ubi nne m n'afọ gara aga ruru otu narị na iri itoolu na itoolu. Ngwa narị abụọ narị abụọ Ụmụ Maazị Amadi mụtara karịrị narị abụọ. Ụmụ Maazị Amadi mụtara karịrị narị abụọ. Ebe a ka anyị ga-akwụsị. N'izu ụka ọzọ, anyị ebido site na narị abụọ na otu. gaa ruo narị atọ mana ihe bụ ihe ị kwesịrị ime bụ kaba ahụ mara otu esi eji ọnụ ọgụgụ ndị a eme gịnị emebe ahịrịokwu jisi ike na-esonyere anyị jisikwana ike na-ekesa ozi anyị ka o ruokwa na ụmụ akwụkwọ ndị o kwesịrị iru aka gwakwa ha ka ha bata ha emee gịnị sonyere anyị nke ndị bekee na-akpọ gịnị subscribe to our page like our page ga-eme gịnị you comment and you also share ndị oyibo na-asị ka ndewo nwa akwụkwọ n'izu ụka ọzọ anyị ga-abịakwa gakwa n'ihu na mmụgharị anyị mana cheta dịka anyị kwuru anyị ga-abịa na mmadụ tupu elewe ule ka anyị mezie mmụgharị nke eji ele ule anyị ana-emekwa nke a na-aga n'ihu nwa akwụkwọ ya gazie ọ ka bụkwa m bụ odoziakụ amaọgụ onye nkụzi na-eme ka asụsụ Igbo na-agara gị werewere ya gazie ndewo